an bɔra ka fɛn min kɛ ala m'o nɔgɔyara ala m'a minɛna an ye min ala ko jira an na ka kira hɔrɔma kama sali ala rasul o la an bɛ tɛmɛ ni walanda ye ka fɔ ala ka dɛmɛ ma an wulila mini qala ya adam ayiwa ala ko adama ma ko ya adama o kuma na e ka a bange ninnu ye sisan fɛn ninnu tɔgɔ fɔ u ye dɛ ɔhɔ

jiri ye nin ye daaba ye a bɛ k'a bɛɛ fɔ nin jiri in tɔgɔ ye mangoro nin ne tɔgɔ ye zɛrɛ nin ne tɔgɔ ye nemuru nin ne tɔgɔ ye ɛrɛnzɛ ala ko ko kuma min na adama ye nin bɛɛ fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna naam kala ala taala y'i kanto Alam aqul lakum yala ne ala m'a fɔ aw ɲɛna wa k'a fɔ ne alahu taala ne ala bɛ fɛn dɔn fɛn min dogolen don sankolo wolonwula nin sanfɛ ne ala de b'o dɔn fɛn min dogolen don dugukolo wolonwula jukɔrɔ ne alahu taala b'o dɔn dugukolo cɛncɛn yɔrɔ n'a bɔgɔ yɔrɔ ala de b'a dɔn kosɛbɛ a sanuma yɔrɔ n'a jamanma yɔrɔ Alahu taala de b'a dɔn, dunbuya, a jima yɔrɔ n'a jalama yɔrɔ ale Alahu taala de b'a dɔn, dunbuya, nin yɔrɔ in ka magan nin yɔrɔ in ka gɛlɛn nin bɛ bange yan nin bɛ wolo yan ne Alahu taala de b'a dɔn, kosɛbɛ, nin fɛn in bɛ ɲɛ yan nin tɛ ɲɛ yan Ala ko ale de b'o dɔn. akan fɛn min bɛ sankolo kɔnɔ naamu sankolo yɔrɔ min ye sisi ye aha sankolo yɔrɔ min jalen don naamu yɔrɔ min ye tɛmɛnsira ye aha Ala ko mɛlɛkɛw ma ko ne Ala de b'a bɛɛ lajɛlen dɔn kɔrɔ ye san ni dugu cɛ gundo ne ala de b'a dɔn wa alamu ne alahu taala bɛ fɛn dɔn ma tubduna ma tubduna aw b'a la ka fɛn min dogo naamu ne ala b'a dɔn an karamɔgɔ ni ala ye aa lagare filɛ sa ni i muso ye tiɲɛnikɛla ye n'i ye nin aya de kalan i tɛgɛ la k'a jɔɔsi a sunɔgɔbagatɔ kunkolo la i b'i sigi a kɛrɛfɛ a ye fɛn wo fɛn kɛ tile kɔnɔ a b'a bɛɛ ɲɛfɔ la yɔrɔ fɔ i ɲɛna a b'a fɔ a bɔ tɛ nin ye dɛ a ye fɛn o fɛn kɛ ni maa bɛ hali i den n'a dala ka gɛlɛn den min dara ekɔli la a bɛ bɔ k'a bɛ taa ekɔli la a tɛ taa ekɔli la abada den min bɛ bɔ a bɛ taa baara yɔrɔ a tɛ taa a bɛ kalabaanciya ni fɛnw de kɛ n'i sɔminen don den na mm. n'a nana su fɛ n'a y'i da n'a sunɔgɔra i bɛ n'i jɔ a sunɔgɔbaatɔ kunna k'i sigi a kɔrɔ i bɛ nin aya de kalan i tɛgɛ la dɔrɔn i b'a susa susa a kunkolo la a tile fɛ a ye fɛn o fɛn kɛ a b'a bɛɛ ɲɛfɔ i ko cogo di Alahu akibaru nin kuranɛ aya nin don Ala k'an bɛɛ sababa ma amin ɔhɔ Ala ko ne Ala de bɛ fɛn kalama naamu a kɛlen bɛ ka fɛn min dogo siga t'a la ne Ala b'a kalama a b'a kalama wa ma kuntum wa ma kuntum taktumuna min dogo dogolen don aw ni ɲɔgɔn cɛ a n'a ka fɛn bangini sariya kɔrɔ ye a ye min jira kɛnɛ kan n b'o kalama min bɛ yen n'o b'aw ni ɲɔgɔn cɛ dogodogonin dogo la n'a kɛlen bɛ k'o kɛ maa fila ɲɔgɔnye yɔrɔ ni maa saba kuma ye ne ala b'o fana kalama min yɛrɛ b'aw kelen kelenna kɔnɔ n'a tɛ ka k'o lakali maa si ye ala ko ne b'o fana kalama kosɛbɛ ɔ sisan ne alahu taala ye kan don tuma min na

ni sitanɛ kun danna a ban dama ma ala tun bɛ tubi nɔgɔya a ye ala y'a fila de tugu ɲɔgɔn na tuma min ala ye mɛlɛkɛw an fa adama dilan ni nin ko in tɛmɛna adama ni mɛlɛkɛw cɛ ala ko mɛlɛkɛw ma o tuma na a ye ninnu tɔgɔ fɔ mɛlɛkɛw ma se ala ko adama tɔgɔ fɔ adama y'a tɔgɔ fɔ sisan ala ko usjudu li adama mɛlɛkɛw sisan sɔnna A ye sujudu di Adama ye, han, k'a fɔ aw sɔnna Adama ka karamɔgɔya n'a ka maabaya ma, Alaa, tafisiri b'a jira i la, ko cogo di? ko ni sitana y'i ban tuma min na, Anhan, yɔrɔ mɛlɛkɛ bɛɛ sɔnna, naamu, mais sitana ma ban dama n'a tun ko dɔrɔn Ala tun ko ko abaa, ahan, ko sitana y'i ban, naamu, a ma sɔn ka bin, ahan, n'a tun banna dama de, naamu, Ala tun bɛ tuubi nɔgɔya a ye. walahi a tun bɛ nimisa kosɛbɛ a bɛ segin a kɔ o don mais ala ko wastakbara aa ko a y'i ban a tilara k'a yɛrɛ bonya Subhanallah. yɛrɛ bonya min nana dɛ o de la n bɛ to k'a f'i ye a ka ca maa bɛ kɛ jɛnɛyakɛla ye ahan ala bɛ tila ka tubi nɔgɔya O don a caman na mɔgɔ bɛ se ka kɛ dulɔminna ye ala bɛ tila ka tubi nɔgɔya mɔgɔ bɛ se ka kɛ bolisɔnna ye ala bɛ se ka tubi nɔgɔya mɔgɔ bɛ se ka kɛ nson ye ala bɛ tubi nɔgɔya wali jugu fɛn o fɛn hadamaden bɛ se ka kɛ a kɛbaa ye a dɔ b'a la ala bɛ tubi nɔgɔya

Sitanɛ ko an fa da nabila musa ma nabi musa bɛ ka tɛmɛ a tɛmɛna cɛkɔrɔba dɔ bɛ kasi la a ko cɛkɔrɔba ma e bɛ kasi la yan i kelen cɛkɔrɔba in ko a ko a ko nabi musa a ko kɛlɛ dɔ de bɛ ne ni ala cɛ ala bannen bɛ k'o kɛlɛ ban ee a ko cɛkɔrɔba a to n ma n b'a ban n bɛ se k'a ban ko ne b'a ban ko taa ban Nabi Musa sera Ture Sinayi la ko Ala n tɛmɛna cɛkɔrɔba min na fɔ k'a ka yaf ya e e ko kɛlɛ b'aw cɛ unnn Ala n b'i deli i ka yafa cɛkɔrɔba in ma Ala ko ibli ɛ ɛ Nabi Musa ma ɔɔn Musa e bɛ cɛkɔrɔba in dɔn wa a ko ne t'a dɔn a hinɛ ye n minɛ walahi ee a ko cɛkɔrɔba in tɛ dan adamaden dɛ haan a ko sitanɛ de don kosɛbɛ t'a fɔ a ye ko ne ko ko kɛlɛ min b'an cɛ ko a ka sujudu bin adama ye a banna ka sujudu bin o tuma na t'a fɔ a ye ko ne ko komi a ma sɔn ka sujudu bin adama balolen ye ko a ka taa adama kaburu la a ka taa sujudu bin kaburu in na ko n bi yafa a ma nabi musa nana a ko seyitana ne yɛrɛ tun m'i dɔn e a ko musa e tun ma ne dɔn wa ɔ ko i ye ci fɔ a ko n y'a fɔ a ko ala ko cogo di ko ala ko ko kɛlɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye k'i ka sujudu de bin adama ye k'i banna ɔ ko adama kaburu k'i yɛrɛ b'a yɔrɔ dɔn k'i ka taa sujudu bin yen kosɛbɛ a ko musa a ko ne ma sujudu bin Adama balolen ye, anhan, ne bɛ taa bin a kaburu ye wa? aa ka gɛlɛn Ni Ala tɛ yafa ne ma, naam kɛlɛ in tɛ ban ne ni Ala cɛ, Ah. fo n ka sujudu de bin Adama ye. naam Musa n sɔnna kɛlɛ in ma n t'a kɛ. aa Ayi a tɛ se o, Allahu akbaru parce que yɛrɛ bonya de bɛ yen quoi. walahi N balimakɛ Ala kana an kɛ yɛrɛ bonyala ye dɛ. kosɛbɛ Walahi yɛrɛ bonya kana don i la. O I don. bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na bani kɔlɔsi kana to yɛrɛ bonya ka don.

ni adama kelen tun don ala tun ma sabati yɔrɔ sabati a ye fɔlɔ ayiwa nin bɛɛ kɛra mɛ adama i sigi yan o ma fɔ a ye fɔlɔ nin kɔnkuru in bɛɛ kɛra a ni mɛlɛkɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka nin ɲɔgɔndan bɛɛ kɛ ka mɛlɛkɛw ka sujuduko in bɛɛ kɛ mɛ halisa adama i yɛrɛ nana i dilanna sisan yan y'i sigi yɔrɔ ye o ma fɔ adama ye abada fo tuma min na an ba hawa danna kɔrɔ n balimakɛ garisɛgɛ dɔw bɛ ala bolo ala t'o d'i ma n'i ma muso furu ayiwa n tilara kalan la n ma baara sɔrɔ ni n ma baara sɔrɔ n bɛ muso furu cogo di hmm. n balimakɛ muso furu wa i baara sɔrɔli dulolen don muso furu la e bolo tuma dɔw la siga t'o la n'i m'o kɛ da ti yɛlɛ a ka ɲi aa ne ye commerce daminɛ sisan baara ma taa ɲɛfɛ fɔlɔ ni n ye n kun don musoko la sa a bɛ kɛ cogo di so sara ko b'a la nasɔngɔ ko b'a la muso yɛrɛ balo ko b'a la n bɛn'o ko kɛ cogo di muso furu alahu taala bɛ sɔrɔ k'i sabati maaninfin tilayɔrɔ tan o tan maa seegin tari maa wolonwula olu ka maaya sabatila dulolen don furu de kɔnɔ kosɛbɛ n balimakɛ i dɛsɛlen don ka ko caman ɲɛ sɔrɔ i ban bɛ furu de ma o de bɛ ka ko caman ɲɛ tunun kosɛbɛ n'i ye furu kɛ don o don ɲɛ b'i yɛrɛ dumiya balimamuso i yɛrɛ fana b'o cogo in na i ba i dɛsɛlen don ka ko bɛɛ ɲɛ sɔrɔ i y'a bɛɛ feere sa walahi ka jaba feere ka ganmugu feere ka lemurukumuni feere ka samara feere ka parifɛn feere dɔw ta tɔ ye takula ye yɔrɔ jagokɛla kɔni bɛ mɛn i ka jago la n'i donna takula feere la don i bɛ sa la siga t'o la dɛ ka takula feere daminɛ k'o dabila jago misɛnninkɛla i y'a bɛɛ feere bani n'i ye takula y'a kun don o don o y'a dan ye a bɛ sa o kan ayi a ti bɔ o kan bilen kosɛbɛ lagare ala kana an da so o kan amin amin takula feerelaw u k'a faamu maaw n'o fɔ cogo don balima tulo b'i la an ka takula kiliya ka di i ban ka takula feere an ma siga t'o la a ka ɲi fɛnɛ barika b'a la o walahi takula ye fɛn nafama ye kosɛbɛ barika bɛ tagu barika bɛ takula la dɛ kosɛbɛ lagare nka jago de la n'i kɔni ye feere kɛ n'i sera takula de ma mali b'i dan ye o ye dandugu ye ala k'a ɲɛ k'a d'an ma duguya o kuma na mɛ i bɛ taa sɔrɔ nam ala kɛlen bɛ k'i ka kow gulon fɛn min na o de y'i furu ye ala lagare filɛ sa balimamuso ye fɛnɛ ban bɛ furu ma h ko mɔgɔ t'i siri cɛ la walahi ɔ n balimamuso ala kɛ bɛ k'i siri cɛ de la n'i ma siri o la i bɛ sa i tɛ ɲɛ sɔrɔ siga tɛ na ala k'a ɲɛ k'a d'an ma ala ko adama i ni muso hawa sisan sa a ye sabati ne ala ka alijinɛ kɔnɔ wa kula aw fila ka dumuni kɛ alijinɛ in kɔnɔna na aw mana fɛn fɛn sɔrɔ a y'a dun fɛn bɛɛ dagalen don aw ye alijinɛ kɔnɔ sadiri A ye nin dabila o tɛ yan a b'aw sago la e alijinɛ fa di a b'aw sago de la yɔrɔ min a ye taa yen wale min y'aw di a y'o kɛ kuma min ka di aw ye a y'o fɔ dumuni min ka di aw ye a y'a dun a kɔnɔw filɛ a shɛw filɛ a jɛgɛw filɛ a kɔjuw filɛ a balima filɛ a yiridenw filɛ a bɛɛ b'aw sago la a y'a dun a b'aw bolo a la sa ala kan'a fɔ an kɔ

Allahu akbar ne de ye faama ye ne de ta ye jamana ye ni min ka d'i ye a kɛ a ye nkalon tigɛ hali min y'ale yɛrɛ di a tɛ se k'o kɛ abadabada kalaja ne de y'i furu ka don du in kɔnɔ yan ne de bɛ du balo ne de bɛ du kuran sara ne de bɛ du nasɔngɔ bɔ du in bɛ ne de sago la ni min y'i diya a kɛ a y'i nɛgɛn walahi walahi walahi a y'i nɛgɛn siga t'o la ne de ye dugu in dugutigi ye naamu don dugu in kɔnɔ yan Dunbuya min ka d'i ye dugu la a kɛ foyi tɛ bɔ a la nkalon don han ne de ye président ye min ka d'i ye a kɛ ne de ye accord d'i ma tiɲɛ tɛ Kosɛbɛ lagare karisa ne de ye baara yɔrɔ in directeur ye fɛn fɛn y'i diya a kɛ foyi tɛ bɔ a la a y'i nɛgɛn dɛ ala kelen ala kelen ale kelen de bɛ se ka fɛn kɛ min ka d'a ye ale kelen de bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma min ɲini bɔn ala ala filɛ ka min fɔ ale adama yɛrɛ ɲɛna cogo kuranɛ ye lesɔn d'an ye kuranɛ ye walanda d'an ye ala ko adama ma i ni muso filɛ alijinɛ kɔnɔ a ye fɛn fɛn ka di aw ye a y'a bɛɛ kɛ fɛn fɛn ka di aw ye a ye tɛmɛ yen yɔrɔ yɔrɔ ka di aw ye aw b'aw yɛrɛ sago la mɛ ala lajɛ ala bɛna min tugu a la wala takiraba wala takiraba i m'a ye a sina ka kangari tugu a la o yɔrɔ a ko wala takiraba a ko nka yɔrɔ dɔ bɛ aw kana gɛrɛ nin na ee a bɛɛ kɛ tɛ maa jɔn ta ye o ayi a bɛɛ kɛ n balimakɛ kana a bɛɛ kɛ n balimamuso kana a bɛɛ kɛ wa kana a bɛɛ fɔ wa kana a bɛɛ dun i ta t'a bɛɛ ye i tɛ se a bɛɛ la wa i t'a bɛɛ dɔn i tɛ se k'a bɛɛ dilan wa i ma na a bɛɛ dilanni kama a bɛɛ t'i ta ye n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i tɛ se k'a bɛɛ dun n'u y'i nɛgɛn k'i a bɛɛ tigiya b'i bolo walahi nkalon don ala kiri ala de ko adama ma i ni muso alijinɛ filɛ a ye don a kɔnɔ damu hmm. yɔrɔ don mɛndiya yɔrɔ don nka wala takiraba i m'a ye a sina ka na kangari tugu o yɔrɔ bɛɛ o kɔrɔ ye a bɛɛ kɛ mɛ pɔyi dɔ bɛ yen dɛ i jɔ yen wala takiraba ko aw kana gɛrɛ hazihi shajarata yiri dɔ jɔlen filɛ nin ye nin yiri in aw kana gɛrɛ nin gɛrɛ hmm. aw kana se nin ma tɛ dɛ aw kana nin dun tɛ dɛ hmm. wala takiraba ayiwa ko yiri min filɛ nin ye ala ye kɔrɔn dɔ kɛ ka rɔn pɔn dɔ bila yiri in yɛrɛ kɛrɛfɛ aw kana gɛrɛ nin yiri yɛrɛ la aw kana gɛrɛ fatakuna ni aw gɛrɛla yiri in na n'aw gɛrɛla aw bɛna taa kɛ aw maa fila bɛna kɛ mina zalimina aw bɛna kɛ yɛrɛkun tɔɲɔlaw ye aw kana gɛrɛ aw kana dun tɛ dɛ ayi aw kana gɛrɛ de nin tafsiri kɔrɔ ka dun dɛ a ka dun a bɛna ni walawala ye don dɔ k'an nɛn don nin na i ka fɛn caman faamu siga t'a la la takiraba la takiraba minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ la takiraba a kana gɛrɛ ala y'a fɔ yɔrɔ joli ne ko n to dɔ la ala y'a fɔ ko jumɛnw na a fɔra jɔn ni jɔn de b'a ɲɛdɔn dɔ de b'o la dɔmɛya mɛ bani naamu seko bi ye don dɔ de ye bi ye don dɔ ye Ɔhɔ, bi ye don dɔ de ye, naamu, silamɛw k'a ka jan dɔn kɛ don min na, aa, silamɛya souvenir kɔnɔna na, naamu, don min tɛ don lankolon ye anw silamɛw bolo, abada, n'an tɛ tulonkɛ a la, n'an b'a an k'a k'a jateminɛ, kosɛbɛ lakaale, a man ka tɛmɛ silamɛ ɲinɛ ma fiyewu, ayi, a bɛ fɔ bi de ma, an, ko yawmul badr, haa, alakira salalaha walema salam, salim, a ka hijira, un, tuma min na n'a bɔra maka, nɛm, ka taa madina, nɛm. a bɔra maka taara madina kosɛbɛ o san filanan naamu baduru kɛra o de la baduru sabi hijira san filanan naamu baduru kɛra o de la kosɛbɛ bani naamu seko ka don walanda kɔnɔ ka ɲininkali dɔw bila naamu bɛɛ k'i miiri bɛɛ k'o ɲininkali jaabi ɲini baduru don naamu silamɛ tun ye mɔgɔ joli Ayiwa silamɛ tun ye mɔgɔ joli kafiriw tun ye mɔgɔ joli i bɛ ala ka dɛmɛ ni ala ka se k'a fɔ bi sunkalo tile tan ni wolo wolonwula ban kobaw bɛ yen ala lagare filɛ sa kurɛsiw ka sɛrɛw n'o y'u ka marisandisiw n'u ka jamakulu tɛmɛntɔ ye muruden kira ni mɔgɔw ma bɔ kɛlɛ kama abada a ye kira ma mɔgɔw labɔ k'a f'u ye ko a ye n'an ka taa kɛlɛ kɛ mɔgɔw ma bɔ kɛlɛ kama dɛ u bɔra de komi mɔgɔ minnu makanka minnu filɛ olu de ye silamɛw ka nafolow minɛ u la mm. k'u ka sow minɛ u la mm. k'u ka hɛrɛw minɛ u la mm. k'u b'u ka baraw kɛrɛfɛ o kɔrɔ o mɔgɔ kelenw ni o marisandisi dɔw de filɛ nin ye ah. kira ko an bɛ taa ninnu de kunbɛn an bɛ taa an ka fɛnw de minɛ Allahu akbar bɔ kɛra nin de kama kosɛbɛ bon bɔli min kɛra o kama naamu u taara ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na Dunbiya. kɔlɔn dɔ de bɛ madinɛ kɛrɛfɛ aha a bɛ fɔ o kɔlɔn de ma ko baduru Mm, baduru baduru baduru aha kɔlɔn de tɔgɔ don kosɛbɛ i y'a faamu kojugu o don kɔlɔn belebele dɔ de kɔlɔn fila de bɛ yen naamu baduru fitinin Aha. ani baduruba alahu akbar kɔlɔn de tɔgɔ dalen don baduru la Dunbiya! komi kɛlɛ in kɛra kɔlɔn de kɛrɛfɛ Aha. o de la a fɔra ko baduru kɛlɛ Haa! Aa, ni ce i y'a faamu wa An kun tɛ nin dɔn. Ɔ, don dɔ n tulo b'a la Ɔn, karamɔgɔ dɔ bɛ ka k'a fɔ ɔn, ko baduru baduru ɔn, o baduru kɛlɛ ɔhɔ, ko a bɛnna tile min ma naamu, ani a bɛnna kalo tile hakɛ min ma ɔn. ko o de don o tɛ dɛ ale taa ko ɲɛ ɲini a k'u ɲɛ a ma kalan leyilatulu badiri o bɛ yen o ni nin baduru kelen tɛ leyilatulu badiri ye min ye kalo ni kalo kalo kalo ni kalo daminɛ nana ni kalo jɔra sisan farafin kalo o daminɛ ni mana jɔ tɔgɔ b'o la hilalu bɛ yen a bɛ f'o ma ko hilali Ah, Dumbuya. Ɔ ni a tɛmɛna o kan. Ahan. Ah, Naamu. a bɛna se yɔrɔ dɔ la k'a k'i n'a fɔ a bɛna kɛ ɔrɔ ye. Aha. Mɛ ɔrɔnya ma dafa. Kosɛbɛ. I n'a fɔ tasa dayɛlɛlen. Naamu. Mɛ a ma datugu. Kosɛbɛ. O wagati bɛ yen. Ah. N'o i n'a fɔ kalo tile tan ni fɛn waati ninnu ye. Aha. Donc n'o dayɛlɛla waati dɔ la, Aha. a bɛ fɔ o de ma kalo yeelenba waati ko baduru leyilatil badr. kalo tile tan ni saba su k'a dugu jɛ tile tan ani naani na a bɛ f'o ma arabukan na ko lelatul baduru o waati kalo tɔgɔ bɛ ko baduru o ye kalo yɛrɛ tɔgɔ de o waati la n'a fɛn o la a bɛ kamaru la i y'a faamuya tɔgɔ dama dama de bɛ kalo la mɛ baduru kɛlɛ baduru kɛlɛ o tɔgɔ dalen bɛ kɔlɔn dɔ de la lagare ni cɛ nin don kuma na surunyana waati koron kama pour que ka se ka laɲini sɔrɔ ee kafiriw don maa ba kelen ani kɔ maa ba kelen ani kɔ bari o don in kama hmm. silamɛ minnu don kafiriw de y'a yɛlɛma ni k'a kɛ kɛlɛ ye aa ka kuresi maabaw labɔ ni alakira ka jamakulu kama silamɛw bɔlen silamɛ minnu fɔlɔ bɔra ɲɔgɔn fɛ maa ba kelen kafiri ye maa ba kelen ni dɔɔni ye mɛ silamɛ ye maa ba kelen ka fɛn da ka fɛn da jɛ o maa ba kelen min bɔra ni ko bɛna yɛlɛma a bɛna kɛ kɛlɛ ye hmm. maa sɔrɔla ka silamɛ ninnu na ah. a bɛ fɔ min ma ko abudulayi bonu obeyi boni salul ale de nana i kanto o la sa ko hmm. ko Muhamadu ka anw nabɔ o, ɔn, ko an ka na ko fɛn bɛɛ se bɛ ale ka Ala ye, ɔhɔ, k'o de ta ye dugukolo ye, k'o de ta ye tile ye, k'o de ta ye kalo ye, k'o de ta ye fɛn bɛɛ ye. naamu, O tuma na k'o bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛ anw ye. kosɛbɛ, Ɛ anw tugulen o kɔ ale ka na anw lajɔ so ni kungo ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ bɛna daminɛ. un, An b'an yɛrɛ bila o kɛlɛ la mun na? walahi, A kelen ye silamɛw nɛgɛn k'u nɛgɛn k'u nɛgɛn k'u nɛgɛn k'u nɛgɛn ka silamɛ maa kɛmɛ wolonwula a ye min muruti ka bɔ alakira kɔ. Alahu akibaru. fo ka taa tɔ to maa kɛmɛ saba ani tan ni saba a ye maa min muruti a bɛnna maa kɛmɛ wɔɔrɔ maa kɛmɛ wɔɔrɔ ani maa bi seegin ani maa wolonwula a ye min muruti ka min namuruti ka bɔ ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam o kumana kira sallallahu alaihi wasallam ni nin munafiki kɛ nin ni jama bɛɛ lajɛlen seginna cɛ kɛmɛ saba ni cɛ tan ni saba o min seginna ala kira n'olu ko k'u ti segin ko ala kira ko min olu ko o ala ye yamaruya min di ala kira ma n'a y'o lase olu ma ko olu bɛ sa n'o ka layidu ye walahi k'o ti segin bari nin don kɛlɛ kama kɛlɛ in gɛlɛyara ka taa se hakɛ ma Maka kafiri dundare sɛbɛ sɛbɛw hmm. kafiri yɛrɛ yɛrɛw minnu tɛ kafiri munafigiw ye koyi olu caman de tun bɛ kɛnɛ kan a don i n'a fɔ abu jahili n y'a gɛnturaba dɔ ye kɛlɛ sɔgɔ bɛɛ b'a ba dɔ kun don utubatu bun rabia o kun y'a cɛba dɔ ye ani umayata a dumuya mori ninnu ye cɛbaw ye kosɛbɛ kafiriya masabaw hmm. kafiriya dondarebaw kira tɔɔrɔbaabaw ni silamɛw degunbaabaw ani kira yɛrɛ bɔli sababu maka ka taa madina k'a faso kumandiya ma minnu y'o sababu o cɛw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan subhanallah bani nin don kɛlɛ gɛlɛyara a gɛlɛyara dɛ kobaw caman tun b'a kɛnɛ kan hmm. u nana ɲɔgɔn kunbɛn waati min ni kɛlɛ bɛna wuguba naamu ala ye kabako jumɛn kɛ ni silamɛw k'a ka jandoko la o cogo di sahab kafiri dɔ tun bɛ yen naamu suhayil suhayil bun amr ayiwa nin ye kafiriba dɔ ye mɛ ale labanna ka silamɛya mɛ nin don kama a ma silamɛya fɔlɔ kafiriw fɛ o don kira juguya kama a y'a yɛrɛ woloden fila minɛ ka jɔlɔkɔ don u sen la bilahi ko n'ale y'olu bila k'u bɛ taa ala kira nɔfɛ a yɛrɛ woloden den minnu ka d'a ye n'u b'a fɛ n'a yɛrɛ b'u fɛ ko dɔrɔn den ninnu silamɛyara u bɛna taa ala kira nɔfɛ madina a ye denw minɛ ka nɛgɛ don u sen na tuma min na n'u labɛnna n'u bɛna taa kɛlɛ yɔrɔ ko welekan bɔra ko mm. a ye n'an ka taa yɛrɛwoloya kunmabɔ a ye n'an ka taa yɛrɛwoloya kunmabɔ suhayilu denkɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko abudula a ko n fa i bɛna taa mini a ko n bɛ taa mɔgɔw kama kɛlɛ bɔra an bɛna taa ka mamadu kɛlɛ kosɛbɛ den y'i kun biri den ko a ko baba mm. a ko a ka di n ye ka fara aw kan e a ko cogo a ko o cogo la n den a ko ɔhɔ mhm. a ko e bɛ sɔn ka fara i fa kan ka cɛ kɛlɛ i bɛ cɛ min ka diinɛ la naamu nin ye kafiri de mankan ye dɛ kafiri o don suhayilu ye kafiri de ye a den ye silamɛ ye a b'a den ka silamɛya dɔn mɛ kafiri n'a ka layidu a ko a den ma ko n den e bɛ sɔn ka fara i fa kan ka cɛ kɛlɛ e bɛ cɛ min ka diinɛ na subhanallah sari ko kafiriw tun b'a dɔn ko layidu ye jɔ layidu tigiya ye jɔnya de ye tiɲɛ ye dɛ jɔlɔkɔ de don n'i y'a don i kan na i n'a bɛ taa lahara siga t'o la ah dumuya a ko n fa ee a ko e ka n foni ba ye a ye den foni u taara kosɛbɛ tuma min na n'u nana surunya kɛnɛ la naamu abudulahi y'i dɛn ka so tan ka boli ka taa fara ala kira ka jama kan an bɛ ka kuma minnu f'i ye bani walanda ninnu lamɛn dɛ ɲininkaliw bɛ bɔ nin kɔnɔ don siga t'a la Tari m'a faamu dɛ, kojugu, ɔ o tuma na, naamu, tuma min na ni kɛlɛ fila min na ɲɔgɔn sɔrɔ, ɔhɔ, ka cɛw jiri i la, naamu, cɛ kelen sɔrɔla kafiriw la min ye maa cɛsirilen ye, kosɛbɛ, a fɛnɛ ko kafiriw ma ko a y'aw jɔ dɛ, yann'an ka taa firi ninnu kan an tɛ maa minnu ka maa hakɛ dɔn, un, a ko kɛlɛ kɛ man nɔgɔ n'i t'i kɛlɛɲɔgɔn da dɔn. kɛlɛ kɛ man nɔgɔ n'i t'i kɛlɛɲɔgɔn ka kɛlɛminan dɔn kɛlɛ fɛɛrɛ min b'i kɛlɛɲɔgɔn bolo n'i t'o dɔn a ko dɔnni dɔ bɛ ne na hmm. dɔnni dɔ bɛ ne na a ye to ne ka o dɔnni in nabaara fɔlɔ ka kɔn kɛlɛ ɲɛ dɔnni dɔ bɛ ne na ala ala sariya bɛ lalo ma ɲɛna ko ko bɛ ta di dɔrɔn ka bon ka ja bɛ se nin na wari bɛ n kun n kalali nɔbali sariya bɛɛ n'i ka sɔnfɛn de don ala bolo Dumbuya e ni ne sigilen fila bɛ ka kuma arajo la kosɛbɛ mɛ bani e ala kameramani sigilen filɛ bitɔn dɔ de b'ale ka kamera la ale de b'o ɲɛ dɔn e t'o dɔn ne t'o dɔn walahi tari m'a faamu kosɛbɛ n'a ka d'a ye sisan a b'o bitɔn nin digi ne bɛ kuma kɔni nka a tɛ taa yɔrɔ si yɔrɔ si la dɛ mɛ ala y'o dɔnniya d'ale de ma kosɛbɛ bɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen e y'i n'i ka faamaya fini min b'i kan na dɔ de y'a kala o kosɛbɛ i bɛ mɔbili min kɔnɔ dɔ de bɛ kan k'a boli o don i bɛ kilimu min kɔrɔ n'a tiɲɛna dɔ de b'a repare kosɛbɛ i bɛ kuran min kɔrɔ ka mɛnɛ yeelen bɔ dɔ de sigilen bɛ o mansin kɔrɔ yen siga t'o la walahi bɛɛ n'i ka sɔnfɛn bɛɛ n'i ka dɔnta kana jɔn maa na kana ɲɛ ka i yɛrɛ la nin cɛ in ko ko ale bɛ fɛn dɔ dɔn fɛn dɔ bɛ yen o dɔnni b'ale la ko o de ye ale b'o labaara ka kɔn kɛlɛ ɲɛ kafiriw k'a ma k'o ye jumɛn ye a ko ne bɛ taa u kɔnte ka n to yɔrɔ jan ka jama filɛ ka jama hakɛ dɔn k'a sɔrɔ n ma n bolo ɲɛsin u ma kelen fila saba n bɛ jama ye dɔrɔn nin maa hakɛ de don ne b'o dɔn wa ni n ye jama ye hakilina min b'u la c'est à dire intention min bɛ jama kɛcogo la n b'o fɛnɛ dɔn mɛ mun y'anw ta bɛɛ tiɲɛ an bolo bani mali kɔnɔ bi hali n'i ko i bɛ se nin na i den yɛrɛ b'a f'i ye fɔlɔ k'o tɛ tiɲɛ ye walahi a b'a fɔ kosɛbɛ bɔn kow tiɲɛna ten de mɛ nin kafirikɛ a ko ko ala ye dɔnni min di ale ma ayiwa ale bɛ se min na ka jama ye ka jama hakɛ dɔn kosɛbɛ k'a sɔrɔ a m'a bolo sin k'u kɔnte wa ka mɔgɔw ye intention min b'u la c'est à dire u bɛ lahala min na fɛn min furu kɔnɔ nin yɔrɔ in na ko ale b'o fana dɔn u dara a la ko o ka t'a kɛ a tɔgɔ tun ye ko Umayiru Umayiru bunu Wahabu talima kɛ a kun fɔrilen don nin dɔnniya tun b'a la walayi kuresiw tun b'a wele ko seyitanu kuresi seyitanu kuresi ko kuresiw ka seyitan ye kosɛbɛ talima kɛ ala tun ye nin dɔnni d'a ma epi bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ don a bɛ se yen Umayiru yɛlɛla kulu sanfɛ a taara silamɛw jɔlen lajɛ tuma min na n'a y'u lajɛ a y'u filɛ k'u filɛ k'u filɛ a seginna ka na a nana Abu Jahili n'a ka jama fara ɲɔgɔn kan a ko ne ye silamɛ ninnu ye k'u ka dɔgɔn ko an ka ca n'u ye sigiyɔrɔma saba an ka ca n'u ye sigiyɔrɔma saba a ko ne y'u ye maa kɛmɛ saba walima dɔɔnin ka fara o kan ni fɛn farala kɛmɛ saba kan ko a man ca a ko wa ne y'u ye ne dalen bɛ min na kɛlɛminan ɲɛnama t'u bolo an labɛn bɛ ka tɛmɛ u kan an motivelen don kɛlɛ la ka tɛmɛ u kan ko mɛ ne ye min kɔlɔsi ninnu na dusu min b'u kɔnɔ an'u kɛn bɛ k'u yɛrɛ di ka se hakɛ min ma ko maa tɛ sɔrɔ anw na yan an kafiriw la maa tɛ sɔrɔ an na yan min bɛ maa kelen faga silamɛw la ni o tigi m'a ta in fana faga o kɔrɔ ye kafiri si tɛ silamɛ si faga f'a k'a sɔrɔ silamɛ y'i faga fɔlɔ sani hali n'e ye muru turu a la yan'a ka sa a bɛ e fana faga subhanalahi a ko n dalen kɔni don o la kosɛbɛ aa kɛlɛ karila ɲɔgɔn na walahi cɛw ye ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ kan kosɛbɛ silamɛw jɔlen ye mm. kafiriw jɔlen ye ayiwa bɛɛ ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn ma sa cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen o b'a fɔ o ma ko Utubatu bunu Rabiya mm. Utubatu bunu Rabiya o de tun ye Hindu fa ye cɛkɔrɔba dɔ kɛlɛ in bɛ kɛ tuma min na a ma diya a ye a sago kun tɛ ni se kun b'a ye kɛlɛ in sadi ale ta kɛra kira ko in kun na ale tun tɛ kira kɛlɛbaaba ye ten walahi parce que ale ka laɲini kun ye min ye naam a ye wale juguw kɛ sen na mm. Bukari bugɔ don k'i sen d'a ten kan oh. ka sabara kɛ ka Bukari bugɔ ale de y'a kɛ mɛ a ye nin bɛɛ kɛ ka tila ka nimisa mɛ ko n'ale ye se mɔgɔ dɔ bɛ a b'i juguya mɛ n'a sera an k'i kɛlɛ ma o man d'a ye mɔgɔ jugu dɔ bɛ sɔrɔ aw ka du kɔnɔ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ na a t'i fɛ koyi mɛ ni kɛlɛ nana a t'i kɛlɛ fiyewu Aa o don o bɛ sɔrɔ balimaya kɔnɔ o bɛ sɔrɔ sigi la ale t'i fɛ mɛ an k'i kɛlɛ a tɛ fara u ka fɔ la mɛ mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔw la e Ala o b'i fɛ koyi mɛ n'a fɔra dɔnko dɔ ko an k'i kɛlɛ ale bɛ bɛɛ ɲɛ duniya o de la hadamaden tɛ dɔn k'a ban tuma min na ni nin kɛra Utubatu de taamana ka n'i jɔ makankaw ɲɛkun kilenna n'o ye kira n'a ka jamaw ye a ko ya muhamɛd mm. an yɛrɛ woloden damaw don an kɔlɔsi damaw don ayiwa muhamadu yani an ka kari ɲɔgɔn na mm. min ka di ne ye cɛw labɔ ka na maabaw mm. maabaw hmm. i n'a fɔ an yɛrɛw sani an yɛrɛ si bolo an yɛrɛ dama de don koyi sani minnu ka bɔ i n'a fɔ an yɛrɛw danbe bɛ minnu na i n'a fɔ an yɛrɛw an ni minnu ka kan danbe la hmm. an ni minnu ka kan bonya na hmm. an ni minnu ka kan hɔrɔnya la o cɛw labɔ ka na dɛ an n'olu ka kari ɲɔgɔn na jama ɲɛ na fɔlɔ su fɔlɔw ka da kɛlɛw ka sɔrɔ ka kari ɲɔgɔn kan bani cɛ saba bɔra kira ka sahabaw la hayiwa hamza k'u ma k'aw bɛ taa mini mm. u ko ko welekan min bɔra a ka di anw ye ka k'a maa fɔlɔ ye mm. hamza k'u ma ko a y'a kulo mada min fɔra a k'a lamɛn cɛ saba min bɔra nin don olu ye ansariw kun ye mm. madinɛkaw don mɛ hamza k'u ma ko a ye segin aw kɔ min fɔra nin ye nin ye kuma kɔrɔma ye aw ka maaniya fɔtɔ tɛ dɛ nin ye faso bulonda ko ye dumiya aw ka segin aw kɔ an cɛ dama bɛna kari ɲɔgɔn na fɔlɔ faso kunkanko la diinɛ ko la ala kama k'a dɔn ko kɛlɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ fadenya kɛlɛ tɛ dɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullahi o sankɔrɔtali kɛlɛ de don o nɔfɛ kɛlɛ de don dumiya o don nam bani cɛ saba kira sallallahu alaihi wasallam a ko ko an ka bɔ n bɛ min fɔ aw ye bi silamɛw maa o maa ye maa kelen faa bi walima i yɛrɛ kɛra maa ye maa min fagara i fagara waati min na i kɔ donlen bolitɔ tɛ i fagara ka sɔrɔ i ɲɛsinnen don ko n ye n kali ala la sara si t'o tigilamaa ye ni alijinɛ tɛ o de mɔgɔ mɔgɔ ye baduru kɛlɛ kɛ min sara kɔnɔ a bɛɛ alijinɛden maa maa sara baduru kɔnɔ ye alijinɛden min ye baduru kɛlɛ kɛ n'i ma sa a bɛɛ alijinɛden cɛ kɛmɛ saba ni cɛ tan ni saba e ka taa karamɔgɔ fɛ ta k'u ka baduru cɛw tɔgɔ d'i ma baduru kɛmɛ saba kɛlɛden cɛ kɛmɛ saba ni cɛ tan ni saba ayiwa o de y'a kɛlɛ kɛ a tɔgɔ bɛ yen tuma i m'o sɔrɔ i m'o ye fɔlɔ wa ala ayi ala k'an bɛn sababu ma baduru kɛlɛden cɛ kɛmɛ saba ni cɛ tan ni saba ne m'a f'i ye ko wara dɔ bo bɛ dɔ wusu wa mɔgɔ dɔ tɔgɔ bilahi n'i y'a mɛn a bɛ ko dɔ dilan baduru kɛlɛden cɛ kɛmɛ saba ni cɛ tan ni saba hmm. walayi dɔnnibaaw ɲininka se karamɔgɔw ma se maabaw ma minnu bɛ ko kalama k'u ka baduru kɛlɛden cɛw tɔgɔ d'i ma n'ala ye samedi don jira an na diya su in samedi don su an diya o la n bɛna u gido d'i ma ni ala sɔnna a ma samedi su n'an sigira yan n bɛna o gido d'i ma cɛ kɛmɛ saba ni cɛ tan ni saba tɔgɔ ye min ye ni ala ka ala k'o don jira an na mɛ a don baduru cɛw cɛ saba fɔlɔ minnu ye ɲɔgɔn kunbɛn ni anisaariw taar'u sigi ni hamza ko a ye na o cɛ saba ye jɔn ni jɔn ye a bɛɛ ye ala kira sallallahu alaihi wasallam balimaw ye olu de ni makan maabaw bɛna ɲɔgɔn kunbɛn sisan sisan dumiya kɛnɛ jalan kan olu de bɛna ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ jalan kan cɛ minnu fɔlɔ fɔlɔ kɛra jɔn ye o ye hamzata ye o ye kira binakɛ ye o bɔra k'i jɔ ayiwa filanan bɔra mm. o ye jɔni ye o ye seyidina aliyu ye asadulahi la galibu kɔni ah. sabanan ye jɔni ye o ye ubeyida bun harisi mm. ah. ah, ubeyida bun harisi o y'o ye hmm. tuma min na ni ninnu bɔra u bɛna ɲɛsin kɛ ɲɔgɔn ma sa jɔn ni jɔn de bɛna ɲɛsin ɲɔgɔn ma cɛ saba kɔni bɔra kosɛbɛ kafiri cɛ saba jɔlen filɛ Nɛm. silamɛ cɛ saba jɔlen filɛ Ah. jɔni ni jɔni de bɛna ɲɛsin kɛ ɲɔgɔn ma Juguya. bɛɛ k'i ɲɛsin i ka maa ma aa lamɛn nin cɛ bɛɛ ye panmuru tabaa ŋanaw ye Ah. nin cɛ bɛɛ ye cɛ gɛlɛn ye nin bɛɛ bɛ muru yɛlɛ cogo dɔn a bɛɛ b'a kɛ cogo dɔn dumeya nin bɛɛ b'a bolo kɔrɔta cogo dɔn nin bɛɛ b'a bolo jigin cogo dɔn Ah. seyidina aliyu n'o ye asadulahi la galibi ye Mm. o ɲɛsinna belebele dɔ ma aa a bɛ fɔ min ma ko walid

o ni jɔni ɲɛsinna ɲɔgɔn ma ayiwa u b'a fɔ min ma ko seyibatu bunu rabiya o ni seyibatu bunu rabiya a tun ɲɛsinna ɲɔgɔn ma ubeyida o ni utubatu bunu rabiya a ɲɛsinna ɲɔgɔn ma a fɛsɛfɛsɛ o ye hindu fa ye kosɛbɛ tuma min na ni ninnu ɲɛsinna ɲɔgɔn ma seyidina aliyu kɛlɛ karila ɲɔgɔn na Naam. ayi a ma tɛmɛ miniti kelen ɲɔgɔnna kan Ɔn. asadulahi la galibu y'a ta kunkolo bila duguma Eh, yɔrɔnin kelen ale Ɔhɔn. ale ka teli o. ale ye walidu kunkolo bila duguma Hɛn. a ma tɛmɛ waatinin kan Ɔn. hamizata yɛrɛ o ye seyibatu bunu rabiya Naam. o y'o kunkolo bila duguma Haan. kɛlɛ ganna cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ni ubeyida bunu harisu ye ani utubatu bunu rabiya kɛlɛ ganna olu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛlɛ gan olu ni ɲɔgɔn cɛ a fila bɛɛ lajɛlen ye maa gɛlɛn ye a bɛɛ bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn kɛlɛ gɛlɛyara k'a gɛlɛya k'a gɛlɛya a ma ɲɛ min kɔ sa u fila bɛɛ ye muru ta sa k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma an k'a don ɲɔgɔn kɔnɔ an bɛɛ ka sa ten tɛlima k'a gɛlɛyara ni nin ye muru yɛlɛ yanfɛ nin b'a kunbɛn yanfɛ ni nin y'a jigin yanfɛ nin b'a kunbɛn yanfɛ a gɛlɛyara ka se hakɛ dɔ ma u fila bɛɛ sɛgɛnna a bɛɛ ye muru ɲɛsin ɲɔgɔn ma sa an bɛɛ k'a don ɲɔgɔn kɔnɔ e ka sa ne ka sa ala o kɛlen ala y'a kɛ hami a tɔgɔ ye di ubayida bun harisu ale de banna muru y'ale sɔrɔ a kɛra yɔrɔ min na o ma taa ale ni ma yɔrɔ la bon utubatu muru ye yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na yan n'o ka taa hamza ta y'o kunbɛ k'e balolen tɛ don jama la walahi hamza ko k'e balolen tɛ don jama la utubatu e bɛ da yan alisilamɛw kuma min na ni kɛlɛ ganna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ah. a don silamɛw ye maa min fa silamɛw ye maa min fa kafiru la maa bi wolonwula maa bi wolonwula ka maa bi wolonwula ɲɛnama minɛ walid bun walid mm. khalid bun walid kɔrɔkɛ kun don walid bun walid minnu minɛna ɲɛnamaw la o b'a la mm. abu jahili sara o kɛlɛ in de la kɛlɛ yɛrɛ sababu jugu kira tɔɔrɔbaa ni kira degunbaa abu jahili Mm. o fagara o baduru kɛlɛ don de la jɔnni kɛra sababu ye jɔnni de y'a ni tigɛ ka taa lahara abudulahi bun masud abdulayi buni masudu min tun ta ye sahaba bɛɛ la maa fasani sahaba bɛɛ la maa jalani hmm. sahaba bɛɛ lajɛlen la ma ma ma ma eh, mari ala k'an bɛ sahaba ma yɛlɛla a tɔgɔ tɔgɔ fara a tɔgɔ fara allahu akubar e fana ye ma maa wɛrɛ ye ɔ o t'anw fana cɛla tuma ni ye sa wa kosɛbɛ ala k'an bɛn sɔrɔ a ma ami sahabaw la yen abudulayi bun masudu a fɔ n ka dɛ sani tɛlima k'ale de kun fasalen a dunya mori heyi dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa dɛ Walahi, walahi. walahi n ka bon tɛ abada n ka jan tɛ Ayi, ayi. n kɔgɔlen don tɛ Naam. n b'a ɲɛ dɔn tɛ Ayi. tɛ ala ka maaba ye aa lagare filɛ sa ah

tɛ ala ka maaba ye min ka kɔrɔ a bɛɛ ye si la o tɛ ala ka maaba ye min ka dugulenya ka bon maa tɔw ta o tɛ ala ka maaba ye min bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn bɛɛ ye o tɛ ala ka maaba ye jɔnni ye ala ka maaba ye inna akramakum inda llahi atqakum min ka surun ala la min bɛ siran ala ɲɛ min bɛ siran ala ɲɛ min ka fini ka bɛɛ ta o don wa abada min ka wari ka ca bɛɛ ta o don wa non o tɛ o min ka min bɛ siran ala ɲɛ k'o de ye ala ka maaba ye inna akramakum inda llahi atqakum abudulayi bun masudu sahabaw delila ka yɛlɛ a ma ka yɛlɛ a ma ka yɛlɛ a ma mm. walahi sahabaw tora u bɛ yɛlɛ a ma kira nana sahabaw sɔrɔ u bɛ ka ka yɛlɛ a k'u ma k'aw bɛ ka ka yɛlɛ mun na yan ko an bɛ ka yɛlɛ abudulayi bun masudu gɛnɛkala de la walahi aminata den y'i bolo maga abdulayi boni masudu gɛnɛkala de la o yɔrɔ in ye kira bolo maga sen na min kɛra sen kɛra senba ye e ɲɛkɔrɔ sen ka dɔgɔ nka sen ka bon ala bolo ni sankolo la walahi sen ka bon ala bolo ka tɛmɛ i ɲɛ bɛ kulu min jɔlen la sen ka bon ala bolo ka tɛmɛ ala ka arisi kan fɛn ka bon ala bolo dɛ kira bolo magara fɛn min na bani n ko fɛn b'i bonya fɛn dɔ kama ne ma deli k'a f'i ye ni maa min ye bakɔrɔnin fa k'a golo fɛnsɛ i ka salɔn da la n ko senw ni sabara bɛ kɛ k'a foroki mɛ n'i ye bakɔrɔ fa k'a golo kɛ ka kuranɛ kɛ miiri kuvɛriti i bɛ pusɛri fiyɛ ka bɔ a la fɛn b'i bonya fɛn dɔ kama kosɛbɛ walahi fɛn b'i bonya ko fɛn dɔ b'a la tuma min n'o kɛra abudulayi boni masudu ko don abu jahili a delila ka abdulayi boni masudu gɛnɛkalani minɛ ni bere ye k'a kalaya ka tila k'a fɔ a ye ko nin gɛnɛkalani in dɛ ne bɛ nin ɲɔɲɔ don dɔ a nana o fɔ kira y'a ɲɛjitɔ ala kira y'i bolo maga a sen la ko abdulayi boni masudu a ko don dɔ bɛ na nin sen bɛ da yɔrɔ la yɔrɔ min ka bon a tigi bolo ka sɔrɔ yɔrɔ min ka dɔgɔ ala bolo alamu silamɛya kumaw ye kuma kɔrɔmaw de ye don dɔ la abdulayi boni masudu i sen min filɛ nin sen in na da yɔrɔ la ah. don dɔ la ah. yɔrɔ min ka bon o tigi bolo mɛ yɔrɔ min don a ka dɔgɔ ala bolo sani a tigi bolo yɔrɔba de don o de la anw fɛ anw bɛ yɔrɔ dɔ kɛ yɔrɔba ye mm. ɛɛ karisa ka ju ee o ye mɔgɔw de ka ko ye mɛ ɛseke a bɛ ala bolo ten yan aa abada mɔgɔ n'i bonyana mɔgɔw bolo n'i man bon ala bolo o ye fu de ye koyi n'i ka di mɔgɔw ye n'i man di ala ye o ye fu de ye abudulayi boni masudu a bɛ abu jahili ni tigɛ tuma min na ni bamuru ye a taamana ka na i jɔ a senkannin bɛ dugu la kalaw kalaw kalaw ɛ ala abu jahili y'i kunkolo yɛlɛma jogini a ɲɛ b'a natɔ la se t'a ye a ko abudulayi ibunu mas'udu don a ko ne don hmm. a ko abu jahil a ko na a ko ne y'i ye duguma dɛ a ko ala ye se di jɔni ma ala ye se di jɔni ma hmm. a taamana ka na a sen kɔrɔta k'a yanga kunna ka ɲɛdayan b'a lajɛ ka pan o kunna ka n'i sen da disi la abu jahili y'i dalen to a ko abudulayi a ko na k'i sen bɛ yɔrɔba kan a k'i sen bɛ yɔrɔba kan abdulayi boni masudu hakili jiginna a la yen de a ko ala kira nin fɔ ale bari ne delila k'o fɔ a ye ma atakumu rasulu fakuzuhu wa ma nahakumu anhu fantahu waati bɛ min a ye sa ala kira bɛ na ni fɛn o fɛn ye mɔgɔw ma ko a ye nin de kɛ bari o de ye hɛrɛ ye ni ala kira ko ko a ye nin minɛ dɔrɔn a y'o minɛ a ka hɛrɛ bɛɛ o de la y'o minɛ dɔrɔn seli sɔ bi An filɛ dɛgun ni gɛlɛya kɔnɔ jamana kɔnɔ kuranko tɛ sɔn jiko tɛ sɔn abada sécurité tɛ sɔn a porobilɛmu bɛɛ bɛ yan mɛ est-ce que n'an seginna an kɔ ka na solisɔn ɲini ala kira ma sallallahu alaihi wasallam est-ce que an tɛ solisɔn bɛɛ sɔrɔ yen ne delila k'a fɔ aw ye ameriken sɛbɛnnikɛlaba dɔ ko ko diɲɛ porobilɛmu ɲaaminen don ka se hakɛ ma ko diɲɛ tɔnbaw caman sigi sigira union africaine union européenne union internationale ko caman de sigi sigi sigi sigira diɲɛ fan bɛɛ fɛ ko pour que diɲɛ ka porobilɛmu bɛ se ka résolu cogo min na ko mais k'o bɛɛ n'a ta ko o de bɛ ka kɛ sababu ye don o don porobilɛmu kura dɔ bɛ wuli. don o don yɔrɔ kura bɛ ɲaami don o don ko kura wɛrɛ bɛ wuli balawu bɛ wuli ɲaami bɛ wuli c'est-à-dire basigi foyi tɛ yen ko mɛ ko ale ye min faamu ko diɲɛ ka nin ɲɔgɔnyeba in ani diɲɛ ka nin lajɛba in ah. ani diɲɛ ka nin hakili fara ɲɔgɔn kan ba in ah. ani diɲɛ ka nin jɛkuluba in ah. ko pour que ka diɲɛ porobilɛmu ɲɛnabɔ hmm. ko n'a ma se ka ɲɛnabɔ ni diɲɛ maasi ye ko ale ye silamɛw ka kira muhamadu ka kitabu kalan k'o ka histoire kalan ko ale ye min faamu o la ale t'o ka diinɛ na dɛ Ayi. ko mɛ ale y'o ka ɲɛnamaya kalan Ah. k'o ka dɔnni kalan k'o jogo Ah. kalan k'o ka hakilina kalan Aha. ko ale ye min faamu Na. ko n'o muhamadu tɔgɔ in kun balolen bɛ dugukolo kan ko ale kun dalen b'a la ko walahi ko ale kun b'a dɔn ko muhamadu kun bɛ diɲɛ porobilɛmu bɛɛ ɲɛnabɔ k'a solisɔn bɛɛ di mɔgɔw ma ko te kɛ wɛri kɔnɔ k'a min o o o o furancɛni bɛ bɛn min ma Subhanallah. tee kɛ vɛri kɔnɔ a min b'a k'a min o bɛ bɛn miniti joli ma ko muhamadu kun bɛ diɲɛ porobilɛmu ɲɛnabɔ ten k'a ban pewu Allahu akbar. ee Siga t'a la. bani Nam. mɛ a bɛ ten o Walahi. kira sallallahu alaihi wasallam a ka hakilina lajɛ Nam. baduru kɛlɛ don Ɔ. silamɛ minnu ni se kɛra juguw la k'u minɛ walidi boni walidu b'a la kalidi boni walidu kɔrɔkɛ murutigi kun don silamɛw kɔntoro la mɛ silamɛya nege kun b'a la ka kɔrɔ tun bɛ ka ka kow ɲɛɲini faamu ni hakili ye mhm. tuma min na n'u donna ale nana mun kɛ u y'a ɲini minnu bɛ yen kira sallallahu alaihi wa sallama a ko ko n b'a ɲini aw fɛ maa minɛnenw aw kan'u tɔɔrɔ a ye dayɔrɔ ɲuman d'u ma aw ka juru foli ka b'u sen n'u bolow la a kana to u ka tɔɔrɔ kɔngɔ fɛ aw kana dumuni kɛ k'u sigilen to aw kana to u ka minnɔgɔ aw kana don u ni ɲɛgɛnnataa cɛ aw kana to finteni k'u minɛ aw kana to fɛn ɲɛnɛmaniw k'u tɔɔrɔ et puis u bɛ min fɛ a y'o k'u ye ni min b'i yɛrɛ kunmabɔ cogo min k'i yɛrɛ kunmabɔ ni min b'i nisɔngɔ sara o b'o sara kunmabɔ fɛ ni min yɛrɛ y'a dɔn fɛn t'i bolo ni sɔn de don a ma o tuma na i bɛ mɔgɔ dɔ kalan i bɛ fɛn min dɔn na o bɛ kɛ e ka kunmabɔ sara ye walidu bun walidu ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka silamɛw ka cogoya jateminɛ ka silamɛw ka ɲɔgɔn bonya cogo jateminɛ ka silamɛw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ jateminɛ ka silamɛw ka kɔnɔnajɛlenya ɲɔgɔn ye ko jateminɛ silamɛ sebaaya sɔrɔ a jugu kan a bɛ k'a jugu minɛ cogo min walidu bun walidu ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ tuma min na n'a seginna n'a kunmabɔfɛn nana di k'a lasegin a ye mun kɛ o don maka wali olu fa hmm. walidu bun mugira ale de ɲɔgɔn na nafolotigi tɛ makankaw cɛ la nafolo min b'a bolo maka bɛɛ a tɛ cɛ si bolo Dunya ne halidu bun walidu ninnu y'a ka nafolo bila ka taa ko k'a lakunmabɔ a nalen faso kɔnɔ a y'i sigi ka dumuni kɛ k'i ko k'i labɛn ka sɔrɔ ka baro k'u fɛ a k'u ma sisan a k'a balimaw ma ko bɔn ne bɛna segin u ko i bɛ segin ka taa min a ko n bɛ segin ka taa mamadu fɛ u ko e bɛ taa mun i ɲinan'i ka fɛn dɔ kɔ wa a ko n ma ɲina foyi kɔ e bɛ taa mun ɲini yen a ko n bɛna taa don silamɛya la e ko silamɛya de wa ko n'i kunkolo ma cɛn a ko n kunkolo ma cɛn siga t'a la ee u ko a ma ko o tuma na ko mamadu ka dabali y'i minɛ silamɛw ye dabali min k'i la k'i t'u kɛrɛfɛ yen a dabali y'i minɛ a ko walahi silamɛw ka dabali ma ne minɛ silamɛw jogo de ye ne minɛ silamɛw ka ɲɔgɔn kanu cogo de ye ne minɛ mm. silamɛw ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ cogo de ye ne minɛ mm. silamɛw ka kɔnɔna jɛlenya ɲɔgɔn ye o de ye ne minɛ mm. mɛ bani ne ala sadi n ko ne y'o de fɔ e ye mɔgɔ ka kan ka ɲɛbɔ silamɛya fɛ ni silamɛ jogo ye mɛ anw bilama n'i ye anw jogo lajɛ silamɛya bɛ nege a bɛ nege bɔ i la pewu kosɛbɛ ne m'o f'i ye ka ca n ko ne maa wɛrɛ tɛ dɛ ne yɛrɛ bani ni ne tun ma kalan ka ala dɔn kalan kɔnɔ ka ala kira dɔn kalan kɔnɔ ka silamɛya tiɲɛ dɔn ka n bangebaaw y'a sira tigɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ na ni ne tun y'an da ni ne tun ye silamɛya dɔn anw ka mali karamɔgɔw de fɛ mm. a bɛ n ni ala cɛ bani ɲakuma ne bɔra silamɛya la siga t'o la lagare walahi ɲakuma parce que min bɛ b'u da kɔnɔ n kalila ala la ani min b'u kɛwale la ka jan ɲɔgɔn na ni saya ni ɲɛnamaya ka jan ɲɔgɔn na ni kabakolo ni dugukolo ye mɛ i b'a ye a ye an ka jamana de kɔnɔ karamɔgɔ minnu b'a fɔ a ye siran ala ɲɛ ala ɲɛsiranɲɛ t'ale yɛrɛ la karamɔgɔ minnu b'a fɔ a ye tilen olu yɛrɛ de ye namaratɔ ye olu yɛrɛ de ye janfanci ye olu yɛrɛ de ye ɲɔgɔn sunyɛna ye problème tɛ yan walayi don kosɛbɛ a ye tilen faamaw kana surafɛn minɛ karamɔgɔ yɛrɛ b'a minɛ eh, b'a minɛ a ye tilen a kana jama nafolo dun taa silamɛw ka jɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen to a dɔ kɔnɔ k'a lajɛ ni laadiriya b'a kɔnɔ eh, o tɛ yen Silamɛw ka jɛkulu jumɛn bɛ bi Mali kɔnɔ hmm. ko nin ye jɛkuluba ye silamɛw tɔgɔ la i bɛ min dɔn n'i tɛ min dɔn ko jɛlenya b'a dɔ kɔnɔ e k'a kelen jira a jɛkulu dɔ jira n bɛ taa si kɔnɔ hmm. o tuma na olu bɛ se k'a fɔ a ye tilen ah! o tuma na mɔgɔ kan ka silamɛ jogo de lajɛ ni silamɛ ni kafiri ye sigiɲɔgɔnya kɛ hmm. kafiri kan ka silamɛkɛ jogo lajɛ i ka hinɛ i ka majigi i ka sabali mm. kafiri kan k'o de lajɛ ka se k'a dɔn ko e ko mɔgɔ kan ka ɲɛbɔ ninnu ka nin diinɛ in fɛ mɛ mali tɛ dɛ n'i y'a lajɛ i bɛ bɔ a la dɛ siga t'o la i donbali a la n'i y'a lajɛ i ti don a la tugun mm. ala k'a bɛɛ sababa ma ala ye basumani mm. ala k'a ɲɛ ka d'a ma waati ye waati ye

alifa abubakari karabɛntaw ninnu ti ka ninnu ye dugawu min kɛ jamana in ye a tɛ se ka bin ka taa se sɛk sala ninnu ma ninnu bɛɛ de ye dugawu kɛ jamana in ye sɛkina ahamada hamawula olu ye dugawu de kɛ jamana in ye sɛkina kalifa daramɛ olu ye dugawu de kɛ nin jamana in ye o tuma a tɛ se ka bin jamana in tɛ se ka bin a bɛ se ka yigiyaga de kuma dɔrɔn bɛ ɲini ala ye sɛku umar tal ninnu n'u ye dugawu de kɛ muhamadu abudulayi suwadu ninnu walahi ninnu ye dugawu de kɛ jamana in ye jamana in a kuma tɛ olu ma tɔgɔ ɲini u ma tɔgɔ ɲini u ma nafolo ɲini u ma jɔyɔrɔ ɲini u ma so ɲuman ɲini u ma jama ɲini u ma sadi ninnu y'a ɲini de dɔrɔn ala la nuri dumuni ko min tɛ an wala su u m'a ɲini hali maaw k'u dɔn k'u fo k'u barika da U m'a ɲini fana ko an b'a ka ye a y'a ka ɲɔn ko ɲini o de kama Batuma a dɔw ye tɔgɔba de sɔrɔ n'i taara i jɔ k'a dɔw ka du lajɛ walahi Batuma i bɛ kabako ye walahi u ma u ma diɲɛ ɲini o e ka taa Segu dɛ taa Segu kɔnɔ i ka ɲininkali kɛ dɛ ko an karamɔgɔ Abudulayi Azizi Jire ka du bɛ min taa k'u k'a jira i la i k'a filɛ n'i nana i b'a fɔ n ye min don n'a sɔrɔ a ye diɲɛ ɲini i b'a dɔn wajulikɛlaw ka drapeau wajulikɛlaw ka lolo n'a ka di i b'a fɔ wajulikɛlaw ka tile kabi mali dugukolo dana ɲɔgɔnna wajulikɛla ma bɛɛ b'i sanga de ma taa a ka so ɲini segu i k'a lajɛ n'i donna segu taa ɲininkali kɛ dɛ k'u ka segu a k'i muso so ka don ɲini kelen kelen a k'i muso so u ka taa agibu soso ka du ɲini k'a lajɛ ni diɲɛ ɲinina de don a ye fɛn min sɔrɔ k'u ka hamidu soso fana ka so jira i la hamidu ye fɛn min sɔrɔ nafolo la moriya la kabi ala ka mali dugukolo da mori ma a ti kabi ala ka mali dugukolo da a ye min minɛ moriya la mhm. cɛ kelen min tun bɛ se ka miliyari bɛ da cɛ kelen min tigɛ kɔrɔ mhm. ale de ye sɛki amadu tijani kaburu wari sa K'a bɛɛ don ala kunna a b'a di don min na trois cents millions o don cɛ tɛ mali kɔnɔ yan karamɔgɔ la trois cents millions dafalen bɛ mori o don trois cents millions ni don min o don trois cents millions ni bi ka jan ɲɔgɔn na dɛ kojugu batumani e ka taa ta k'u ka hamidu soso ka so jira i la segu kɔnɔ i bɛna dɔn ko ninnu ye min sɔrɔ u y'a di ala de y'a di ala de olu sara bɛna di u ma e m'a ye fɔlɔ batumani mɔgɔw tun bɛ taa hali zakatali fitiri di misiri la alimami ma a di kun tɛ ko alimami k'a ta o nka a bɛ taa di de ko alimami b'a ɲɛ dɔn a kan ka tɛmɛ sira min fɛ a bɛ tɛmɛ sira min fɛ alimami b'o ɲɛ dɔn a taa kun ye di alimami ma o ye bɔn mɛ bi o bɛ taa di alimami ma fantanw bɛ misiri kɔnɔ a di kun y'o de ye parce que alimami e bɛ fantanw dɔn i bɛ dɛsɛbaatɔw dɔn cɛkɔrɔba ereterɛtilen minnu bɛ yen musow cɛsabaatɔ minnu bɛ yen maa caman kunko bɛ taa fɔ e ye e b'olu dɔn a bɛ taa di alimami ma o de kama mɛ bi zakatali fitiri bɛ taa di misiri la juma seli don seli tile fila i bɛ taa sɔrɔ katakatani jɔlen aran la misiri da la alimami bɛ k'a bɛɛ charger a bɛ ka taa feere est ce que a dir'o kan? A bɛ ka taa feere a ka cɛ ma. A ka cɛ ma. A ka cɛ ma. Est ce que a dir'o kan? Misiriw b'an fɛ yan. Bamakɔ misiri dɔ la yan. Waritigi dɔ ye sukoro kɛ ka katikati bâché charger ka taa a di alimami dɔ ma ko k'a tila. O taara jigin o jigin yɔrɔ min na a tumanin kelen alimami fana ye mɔbilitigi wɛrɛ ɲini k'o sarize o fana kɔnɔ ko ka t'o feere dɔ ma kɔmɛrisa dɔ ma mɛ o y'a sɔrɔ min y'a bila ka n'a di o ye kɔmɛrisa dɔ de wele k'a ɲɛfɔ o ye taa nin jigin alimami karisa bara nin jigintɔ don n bɛ taa wari sara o ma na ni wari ye fɔlɔ sukɔrɔ taara jigin alimami ye o sukɔrɔ kelen de charge maa wɛrɛ kun k'o ka segin n'o ye ka t'o feere o commerçant kelen ma o nana jigin yɔrɔ min na commerçant fana y'a ka cɛ wele a ko a bɛ di a k'a kɛra cogo di ko sukɔrɔ taara ko wa k'a taara ko mɛ k'a seginna

nafolotigi bɛ min fɛ karamɔgɔ fana b'o de fɛ ne y'o de f'i ye fɔlɔ anw ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔw tun tanukan tun ye jumɛn ye ani bi karamɔgɔw bɛ tanu ni fɛn min ye kelen tɛ fɔlɔ karamɔgɔ bɛ tanu k'a bɛ siran ala ɲɛ ee karamɔgɔ karisa bɛ siran ala ɲɛ a ka ala ɲɛ siran ɲɛ hal'a tɛ sɔn maa ka kɔrɔfɔ a ka so hal'a tɛ sɔn a bolo ka maga muso la mm. hal'a ti sɔn ani muso ka bɛn kare kɔnɔ mm. hal'a ti sɔn nin ma hal'a ti sɔn nin ma mm. c'est-à-dire karamɔgɔ tun bɛ tanu ni o de ye duloki kelen bɛ se ka kalo kelen duloki kelen bɛ se ka kalo kelen k'a kan na mm-hmm. n'i y'a ye ɛ ala sɛki sala lajɛ sa sɛki sala filɛ ne ye sɛki sala ye ɲɛ la o walahi ne ye sɛki sala ye madina kura yen mm-hmm. sɛki sala mm-hmm. n y'a ye ala ka hinɛ a denkɛ baara la ne tɔw ma b'u ka mɔgɔw bolo n tɔw ma b'u ka mɔgɔw bolo Sɛki Sala Batumani tellement que ni Sɛki Sala tun ye fini min don yɔrɔ Ala tun ye fɛn damadɔ kɛ Sɛki Sala ye a dɔnbagaw tulo bɛ n kan na ni Sɛki Sala tun ye diɲɛ dumuni o dumuni kɛ a b'a fɔ a b'a fɔnɔ diɲɛ dumuni o dumuni ni Sɛki Sala y'a dun a b'a fɔnɔ Ala tun y'o k'a ye fɛn min ka di sɛki sala ye diɲɛ dumuni bɛɛ lajɛlen la i b'o dɔn wa je je ee o kun ka di kira ye dɛ batumani ni ni mɔgɔ ka mɔgɔ ɲumanya dɔnni ni dumuni kira ka dumuni dumuni perefere ye je de o de la sahaba dɔ b'o ma sɔn dumuni foyi ma diɲɛ kɔnɔ ni bolo bɛ kɛ k'a dun ni je tɛ awɔ Ah, mhm. bon o de la batumani mhm. mɔgɔ ka kan ka ne faamuya quoi c'est-à-dire ni ko nana dɔrɔn silamɛ ka kan k'a dɔn dɛ mhm. k'a fɔ ala kira jogo kira dimina o na wa karisa ye maa ɲuman ye mɔgɔ ka maa ɲumanya bi dɔn ni ala sagonakow kanuni ani ala diminankow k'i yɛrɛ ka dimi o la i b'a don ne la ko karisa ye alamaa ye mɛ mɔgɔ min ala diminanko bɛ na o tɛ k'a bolo sɛbɛ ko ye ala sɛbɛnanko bɛ na o tɛ k'a bolo sɛbɛ ko ye fo n'a yɛrɛ ka ɛntɛrɛkow nana walima n'a ka diminankow nana a bɛ dimi ni mɔnɛ donn'a na a bɛ mɔnɛ bɔ mɛ mɔnɛ bɛ don ala la a t'a ɲini k'o mɔnɛ bɔ mɔnɛ bɛ don kira la a t'a ɲini k'o mɔnɛ bɔ ala sɛbɛnanko bɛ na o sɛbɛnanko t'a bolo walahi batumani alamaa tɛ Yɛrɛmaa de don yɛrɛmaa de don bon o de ka ca anw ka jamana kɔnɔ aa ala ko bi na ala ko sɛbɛ sɛbɛ est-ce que i b'anw ka dɔnnibagaw ye k'u yɛrɛ di o la sɛbɛ sɛbɛ k'a fɔ ka digi ko la batumani ayi ha non o bɛ lagosi de ka tila k'o jira k'o fɔ k'o fɛgɛya mɛ n'o yɛrɛ ka koɲɛ dɔ nana mm. o bi fɛ k'o bɔ k'o boɲɛ k'o agrandi k'o masike k'o cɛɲɛ k'o maki batumani o ti ala maaya ye o mɛ sɛki sala tɛliman ki batumani a tun bisira n'a ye fini min don mm-hmm. o bi fara k'o fara k'o fara ni e bɛ se ka taa ko saba kɛ sɛki sala bara mm-hmm. i bɛ min y'a la depi n'a ni dɔ ye mm-hmm. n'i segira ka na i bɛna sɔrɔ o kelen de b'a la O kɛra dugu nana ka se banamba n'ale fana ye fini min don sa a bɛ k'i ɲɛna ko dɔ wɛrɛ t'a bolo ala jɔn bɛ di ala jɔn k'a ka ye de ko karisa tɛ diɲɛ fɛ nka ala jɔn ka ye e bɛ ni u bɛ fɛ ka kunw t bɛ ni min ye o b'a jira gɔn la nɔɔnɔ o tɛ haramu ye masiriri o tɛ ko kojugu ye silamɛ yɛrɛ ko ko saniya silamɛ yɛrɛ ko ko saniya mɛ minnu bɛ ka fɛ ye a ma f fɔ ye k'u tun bɛ fini nɔgɔlen don dɛ ayi a ma fiyewu maa nɔgɔlen kun tɛ o ayi olu mago tun bɛ min na Mhm. ko inna allaha la yanzuru ila suwarikum Mhm. wala alsinatikum Mhm. wala ajsamikum Mhm. walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Taf. olu mago tun bɛ di Mhm. olu ye ala kira ka kumakan de ta Mhm. ko ala ti fini lajɛ Mhm. ala ti farikolo lajɛ Ayi. ala ti kumakan lajɛ Ayi. ala ti image Ayi. lajɛ ala ti cɛɲa Ayi. lajɛ ala ti cɛjuguya Ayi. lajɛ ko ala mago bɛ min na Mhm. dusukun ni baara sadi tan kun tɛ olu bolo ka fini ko olu y'u ka tan kɛ ka dusukun ni baara de ko n'an dusukun ko o de ka jɛ mm-hmm. olu y'o de lajɛ mm-hmm. n'anw ye fini de koli ta mm-hmm. ka fini ko finitigi nɔgɔlen don ka baara eh, eh, ka imazi ko farikolo ka sanu farikolo ka ɲɛ mɛ dusukun nɔgɔlen don c'est pour ça misiri bi fa ladiriya tɛ misiri kɔnɔ hijiden ka ca ala ɲɛsiranɲɛbaa tɛ hijidenw na sundonna ka ca sun ka kan ala ɲɛsiranɲɛ min don a la a tɛ yen taa sugu kɔnɔ sisan bɛɛ b'a la n bɛ sun na n bɛ sun na n bɛ sun na dɔ bɛ ka jisuma san k'o surutu a kun la dɔ bɛ ka ji filen fa k'o surutu a kun na dɔ sigilen bɛ ka tasale ta k'o ji surutu a kun na ee ko bi sun juguyara kɔngɔ b'a la minɔgɔ b'a la gɛsɛ bɛ ɲimi daji yɛrɛ jalen don da bɛ muguri nin bɛɛ bɛ sen na mɛ batumani ala kama a sigilen filɛ feerefɛn min kun na kiliyan dɔ ka n'i jɔ tan de ko karisa ni ɲakuma nin ye joli joli ye a bɛ ala n'a kira kali nkalon kan sa a bɛ n'ala cɛ kɛmɛ fila komi e ko ten sa o di ten i tɛ tɔnɔ ɲini a ni ala cɛ k'a sɔrɔ bi naani de ah, mɛ bɛ ka tile kɔngɔ la mhm. minɔgɔ bɛ ɲini k'a fa mhm. mɛ sanni nana dɔrɔn kɛmɛ fila kama a filɛ ka haramu kɛ komi ne don ne de y'a san ka d'i ma ah! i bɔkun so ah! ko komi ne don e k'o di komi e jo kalo don a b'a sɔrɔ ne o oh, bɔn batumani est ce que sun ye ala ɲɛsiranɲɛ nati ah bɔn ka tila nin bɛɛ bɛ yen taa misiri kɔnɔ i ka taa fɔ alimami kɔ i ka taa misiri welela sɔrɔ yen ka taa fɛn dɔ don o bolo ko nin minɛ i ka nin bila alimami ɲɛ ko joli don waa fila o b'o kɛ ta tan tɔ k'o kurukuru n'ala sɔnna an b'a d'a ma i baraji e b'i kɔ dɔrɔn a bɛ yan lajɛ ka yan lajɛ maa m'a ye o y'o bilalen y'a kun alimami t'a ye a tɛ fɔ a ye a t'a jira a la hali n'a y'a jira a la a bɛ kɛmɛ de d'a ma batumani ɛseke ala ɲɛsiran ɲɛ na ko o kuma na ala don ko hmm. kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaquna ala ko n ye sun yɛrɛ sɛbɛn aw kun tuma dɔ sun de bɛ kɛ sababu ye ka aw lasiran ala ye hmm. o kuma na fɛn fɛn bɛ batumani hmm. n'a ka k'i lasiran ala ye ni e b'o la san kelen a m'i lasiran san fila a m'i lasiran hali ni tubabu fura dir'i ma k'i ka nin ta k'a b'i ka bana kɛnɛya n'i ye kalo fila kalo saba k'a kan n'a ma mago ɲɛ i b'a bila mɛ bɛ sun ka san joli mm. ko sun b'i siran ala ye mm. a ma fɛn b'e ka jɛnɛya la mm. a ma fɛn b'i ka nkalontigɛ la i bɛ iriba dun min na a ma fɛn b'o la batumani nin bɛɛ n'a ta kɔmɛrisan min ye kɔmɛrisan ye halisa batumani e b'a la halisa ka kuran su ye bɛɛ kulelen tɛ nin ko enɛrizi y'an tɔɔrɔ enɛrizi y'an tɔɔrɔ an ka marisi kɛ dɛ an ka bɔ ka yaala dɛ an ka pinɛ jeni dɛ an ka sira tigɛ dɛ batuma ne kɔni ne b'i ɲininka tiɲɛ don kɛ ni nin bɛɛ ka kan ka kɛ mɛ es k'an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen t'a lajɛ yan mali kuranko an ko gofɛrɛnaman tɛ kɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la es k'an bɛɛ tɛ se ka solisɔn ye batuma ne bɛ hakilinanin dɔ di o n ka garibuya hakilina n'o ko ko minisiri kumana k'a ko ko miliyari hakɛ dɔ bɛ yen ko n'o sɔrɔla dɔrɔn k'a ko bɛ ɲɛnabɔ o ye miliyari joli ye e da e hakili b'a la kameramani e ɲinɛna a da kɔ da kelen ko ninnu na sa e hakili t'a la turasan miliyari

Mhm. taa dɔgɔtɔrɔso la o don ko anw ka musokɔrɔba dɔ banna kalabankura mhm. daramɛ mhm. n y'a f'i ye daramɛ ba i yɛrɛ y'a lase yan daramɛ ba fatura o don ko an taara n'a ye mɔriku min na kalabankura kɔnɔna in na yen aa walahi kuran tigɛra ka su to yen kuran tigɛra ka su to mɔriku la nin n'a ɲɔgɔnnaw taa dɔgɔtɔrɔsow la mɔgɔ dama min bɛ kɛ ka sa bi kurantigɛ in kosɔn o de ka ca bɔn a kɛlen bɛ degun ni gɛlɛya min ye feerekɛlaw ni muso i ɲɛ b'a la saya ka caya a caman ye nin ye dɛ bɔn o tuma na o es k'a degun tɛ kɛ ka se bɛɛ ma bɔn n'a bɛ kɛ ka se bɛɛ ma an bɛɛ tɛ solisɔn ɲini yan ne ka solisɔn fɔlɔ ye jumɛn ye jamana miliyari kɛmɛ saba o ni dɔɔni mali kɔnɔ o tumana perezidan min kun bɛ yen n'o ye IBK n'a ka mɔgɔw ye miliyari baden suyalen don olu bolo o dɔnnen don olu b'an bolo kaba a ye taa jamana ka min b'olu bolo o ka minɛ fɔlɔ n'o aw bɛ dɔ bɔ a la n'o minɛna aa fɔlisa ye solisɔ de n'o minɛna bandaw min yɛrɛ bɛ perezidanya la ale n'a ka asimi komi miliyɔn kɛmɛ ni bi duuru ta ka di olu ma olu ka dɔɔni dɔɔni bɔ o la y'a faamu olu ka kɛmɛ bɔ a la bi duuru ko u tɛ nasɔngɔ bɔ u tɛ kuran sara u tɛ karibiran ta n'u banana u tɛ furakɛ u yɛrɛ ye bi duuru bi duuru u bɛ se k'olu ka dɛgɛ dɔ di o kumana miliyɔn kɛmɛ a olu ka diɲɛ o kɔ fɔlɔ a waati kama ko o kɛ ka o tɔ kɔnplete paseke IBK bi dɔɔnin b'a bolo aa min suyana a bɛɛ ma dun a bɛɛ dɔw bɛ yen bɔn min bɛ yen dɔ ka sara wari la to n'o kɛra sisan nɔ ɛɛ minisiri minnu bɛ yen joli joli bɛ di olu ma de ɛ da kelen n'u ta in na koyi da kelen aw bɔ dɔɔni dɔɔni ka bɔ o bɛɛ ta la minisiri bɛɛ a ka fɔ minisiri fɛn o fɛn bɛ yen bɔn jamana ka gɛlɛya kama kuranko kama an bɛna a lajɛ aa bɔn ayi bɔ bɛ se ka dun wa mɛ dɔɔni ka bɔ a la dɔɔni de bɛ bɔ a la k'a fɔ miliyɔn ni min bɛ d'u ma tilancɛ ka bɔ a la o ka fara a kan bɔn o CNT wa minnu bɛ asanbile la ni faso ko don kɔni aa jagoya depite ninnu aa bɔn n taara mɔgɔ sugu minnu ne tɛ ninnu dɔgɔ yɛrɛ o kumana olu min bɛ di olu fɛnɛ ma dɔ ka bɔ o fɛnɛ na o kumana a ka fɔ sisan jamana ka parce que ni jamana gɛlɛyara bɛɛ bɛ degun kɔnɔ maintenant n'i ko n b'a f'i ye sisan ko ni alaɲɛsiranya nana mm. karamɔgɔw fɔlɔ k'a ko exemple jira mm. ko ni jamana ko nana o bɛ lajɛ ni faamaw de fɔlɔ ye o mm-hmm. faamaw de fɔlɔ b'o o yira o o yɛrɛ de ye état d'urgence ye bilahi ni bandaw bɔra télévision la bi k'a fɔ discours la mm-hmm. ko bɔn désormais ne ni n ka a tɔgɔ ye di ah. vice président ah. anw ka miliyɔn kɛmɛ ni bi duuru mm. anw bɛna dɔ bɔ o la mm-hmm. o bɛna kɛ ka jamana kuranko o bɛ fara o kalo damadɔ kalo damadɔ epi an bɛna a lajɛ i komi ale yɛrɛ ko ten kab'a sigi kuma ko wari minnu suyalen don jamana ka fɛn minnu suyalen don ko tribunal de bɛna a ka baara kɛ pour que k'olu récupérer jamana nafolo min suyalen don an ma se mali ka taa wari deli maa la fɔlɔ an ka min suyalen don n'o labɔra bi mali bɛ bɔ nɔgɔ dɔ la problème dɔ bɛ yen a bɛ ɲɛnabɔ Ah, mhm. mɛ zonw balolen don mhm. zonw yɔrɔ dɔnnen don mhm. polisiw bɛ yen tiribinari bɛ yen perezidan yɛrɛ bɛ yen sɔrɔdasiw bɛ yen o kumana ɛsike olu bɛ fɛ a ka dilan wa ɛsike u bɛ fɛ a ka dilan parce que même banabagatɔ dalen ni taa kɛra dɔgɔtɔrɔ wele ni dɔgɔtɔrɔ nana dɔrɔn banabagatɔ hakili bɛ sigi ko dɔgɔtɔrɔ nana mɛ dɔgɔtɔrɔ mana to munumunu sa o don ka bɔ masakɛ don nun na sɔrɔmuji yogoba wuguba mhm. banabaatɔ dilali a jigi bɛ tigɛ a bɛ sa ah, mɛ a k'a ye banabaatɔ y'i bolo don a laban ye mhm. o tuma na jamana nafolo minnu bɛ yen komi deja porobilɛmu yɔrɔ dɔ la kuranko de bɛ yen an bɛ don min komi bi ne bɛ min fɔ faamaw ye ɲuguɲugu mhm. bɛ bɔ ni ɲagaɲaga ye walahi jamana in sumani a ka d'an bɛɛ wa an bɛ ala deli mhm. jamana in mhm. maa maa ko i b'a kalaya mhm. ala ka jikala sigi ala ka ala ka walahi maa maa ko i bɛ jamana in kalaya maa maa ko i bɛ tɔɔrɔ don jamana in kɔnɔ anw ka dugawu ye ala k'e k'a saraka ye walahi i bɛ k'a ye jamana in tɛ tɔɔrɔ koyi wa maa maa ko i bɛ hɛrɛ ɲini ni jamana ye an bɛ dugawu k'u ye mɛ an bɛ min fɔ an b'an ka faantanya kan fɔ faamaw ye u k'a mɛn degun min bɛ yen an b'an ka solution jira u la u k'a kɛ ten bandaw k'a fɔ a ka dɔ bɔ a ka miliyɔn kɛmɛ ni bi duuru ani hasimi u ka lajɛ u ka kɛmɛ bɔ a la u ka kalo duuru lajɛ u ka kɛmɛ kɛmɛ bɔ a la epi zon ninnu minnu bɛ yen bɛɛ b'a dɔn IBK yɛrɛ b'a dɔn a ye jamana wari su IBK ka mɔgɔw b'a dɔn u ye jamana wari suya bɛɛ b'a dɔn mali mɛ bɛɛ b'a dɔn ba kɔni o ye ko dugu ya fo ni maa min bɛɛ b'a dɔn sa bɛɛ b'a dɔn ah bɛɛ b'a bɛɛ bɔ a kalama o o tuma ni bɛɛ b'a kalama ka ban o zon b'a dɔn ale ye zon ye e b'a dɔn zon don ne b'a dɔn zon don mɛ ne b'a dɔn n ka fɛn de b'i bolo i yɛrɛ b'a dɔn n ta b'i bolo mɛ ɲɔgɔn ye n ta bɔ ka di yan kɛlɛ ma ban o tuma jamana filɛ degun kɔnɔ jamana ka nafolo bɛ yen a yɔrɔ dɔnnen don a b'a bolo mɛ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ o tuma a bɛ jamana den bɛɛ tɔɔrɔ ka sɔrɔ jamana halala dalen bɛ dɔ bolo wa jamana bɛɛ bɛ se ka tɔɔrɔ bi miliyari ba joli suyalen don ninnu bolo o dɔnnen don aw b'o kalama ko jama ko miliyari kɛmɛ saba ni dɔɔnin mali ye den wuli ka ka ba san na funteni bɛ ka mɔgɔw faga su bɛ ka toli mɔrɔgu kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ t'a dɔn u bɛna min kɛ bilen bɛɛ kumana yanni an ka to nin cogo ni nin gɛlɛya nin mangoya la sani mankan wɛrɛ ka taa wuli tuguni funteni na mankan man ɲi dɛ hadamaden m'a ye kɛlɛ min bɛ sirikilasɔn na sisan a katakatani tigiw ni a moto takisini tigi ninnu hali o don an bɛ ka ka na ne ɲɛ bɛ dɔ la maa ma s'a ma a ma se maa ma dɔ sigilen b'o kɔfɛ o sera k'i da n'o ye dugu ma ye ten ne ko n ko bɔn i b'a sɔrɔ gɛlɛya de ye nin bɛɛ gɛlɛya don bɛɛ diminen don parce que katakatani bolila ɲɛ gannen min bɛ kɔfɛ i b'a sɔrɔ o ma bɛn tɛrɛmɛli la ɔ bolikɛla b'a fɔ k'i jɔ n ka n da dugu ma

Ni waati in na ni waati in na aa les vieux ninnu ka taali ka an ca ka dɛ bibiriya to bandaw ma awɔ ndaw y'an fakɔrɔba ye o tuma na ne kɔni bɛ min ɲini Ɔhɔ. walahi bandaw in Mhm, batumani mhm, ne kɔni n b'o fɔ n t'o dogo awɔ ne dalen don a la et puis nin gouvernement in Mhm, u ka di ne ye dɛ awɔ ne y'o de fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye IBK lataa i ka di ne ye Ye? non parce que ne ka lafiya kun tɛ ne kun ne ma ala deli dɔ wɛrɛ la dɔrɔn ala ka taa n'IBK ye dɔrɔn hali ni wulu de bɛ taa n'a ye hali ni sɛ de tun bɛ na IBK sɔgin ka taa ne tun bɛ tɛgɛrɛ k'o sɛ donc a tun ka taa dɔrɔn quoi ne ka ala deli kun y'o de ye a ka taa ka bɔ yen dɔrɔn a k'a yɛrɛ ye a maralen don mara taabolo bilen o de tun ye ne ka laɲini ye wa n ye ala deli o de la wa ala ye n laminɛ o de la wa minnu y'o kɛ n b'u fɛ n bɛ dugawu k'u ye wa n b'u kɔ Bandaw a ko ko election bɛ ka kɛ waati. Ɛɛ n ko n bɛ dugawu la Bandaw ye. Maa kana a bɔ o dabolo kan dɛ. Mun foyi. Cɛ wo cɛ y'i disi da o la ba i taatɔ don a bɛ yɛlɛ mali ko an ma sigi kan ne tɛ maa ka pati la n tɛ maa ka politigi ko la n bɛ mali ko in ne bɛ n ka dugawu kɛ n tɛ tugu maa kɔ i ka marisi la n tɛ taa tɛgɛrɛ fɔ i nɔfɛ i ka marisi la n kɔni ta ye min ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jamana in hɛɛrɛ nɔfɛ ba anw bɛ dugawu k'i ye an bɛ kuranɛ jigin an bɛ dugawu k'i ye an bɛ burudi k'i ye an mago t'i ka dɛrɛmɛ la an tɛ t'i ka biro da la an mago t'i ka wari d'an ma an ka saraka bɔ n'a bɛ bɛn min ma an yɛrɛw de b'o ɲɛnabɔ i y'a faamu wa anw ka laɲini mɔgɔ o mɔgɔ ko i bɛ ko dɔ fereke fereke nin ko ninnu kɔrɔ o tuma i sigi k'a bɛɛ lajɛ a bɛɛ ta bɛ tiɲɛ yɔrɔnin kelen walahi bilahi n b'o layidu d'i ma i bɛ malo la ilaha illallah o tuma karamɔgɔ minnu y'an kalan u m'an nafigiya kalan koyi i nalikaw ma

an t'a bila mm-hmm. an t'i tɔgɔ don an t'i jamu don mm-hmm. mais i kan'i bila a ɲɛsira de la mm-hmm. maa maa y'i bila jamana in ɲɛsira la i bɛ k'a saraka ye walahi cɛ wo cɛ jamana in bɛ kɛ ka taa wa jamana in bɛ dilan wa jamana in bɛ jɔ cɛ wo cɛ i kɛra cɛ i kɛra muso ye n'i y'i bila a dilantɔ ɲɛsira la i bɛ k'a saraka ye walahi o tɛ faama la o tɛ faantan la janko maa minnu b'a fan bɛɛ la la ilaha illallah i sigi k'u lajɛ sa ba ko jan tɛ lahara ko tɛ mhm. ji jukɔrɔ ko tɛ mhm. bin kɔnɔ ko kumaw tɛ mhm. an ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ o kumaw tɛ et puis kɔnɔdimiw tɛ o ko ɲɛdimiw don a bɛ na ɲɛnabɔ an bɛ dugawu de kɛ o ye tile fila in na bandaw k'a lajɛ kuranko in ka ɲɛnabɔ ka dɔ bɔ a ka wari la asimi ka dɔ b'u ka wari la CNT ka dɔ b'u ka wari la minisiriw u ka dɔ b'u ka wari la u ka taa an ka wari sonyalenw minɛ cɛ la a bɛ f'o de ma ko état d'urgence Awɔ. u ka taa an ka wari sonyalenw minɛ Ahan. dɔw ka minɛ an ka kuranko ka ɲɛnabɔ Mhm. n'o kɛra sa alihamudulila Mhm. ɔ a tɔ minnu bɛ yen Bon, hali ni tununen bɛɛ ma ye fɔlɔ dɔ bɛ se ka bɔ min na ayi dɔ bɛ yen ɛɛ ka dɔ cɛ bɛ yen dɔ bɛ yen sa Ayi, ayi, o ɲinini bɛna su ko a na sa fɛ jugu ayi batubali o tɛ su foyi ko ɲini ba o tɛ su foyi ko ayi Abi ye ala sɔrɔ ala k'a ɲɛ ka d'a ma asimi ta dalen don bandaw ta dalen don an denkɛ a tɔgɔ jɔni jaw o ta dalen ye jaw ne bɔ ne dɔgɔnin de don jaw ye ne dɔgɔnin de ye ne den tɛ ne dɔgɔnin don dikilo ee dɔ yiri ye dugulen k'a fɔ jaw jaw fa tijani jaw tijani jaw o tun bɛ tile ban ne fa de kɔrɔ n fa kɔrɔkɛ mamadi dumuya bagadaji misiri juma misiriba juma misiriba fami sisogo an ka du min bɛ yen sisogola da min ɲɛsin bɛ alimami donda ma tijani jaw ka barokɛyɔrɔ de tun ye yen ye o n'anw fa de tun bɛ baro kɛ i y'a faamuya dekuloni ne dɔgɔninw de ye teriya kɛ mɛ n bɛ ka ka fɛn min f'i ye kabiri kudeta kɛra fo bi u taara ka nimoro diya walahi bilahi n ko an bɛ maa ninnu walahi ne ta jɔn n bɛ te jɔ n'o batuma ne y'o de fɔ n ko ne ye ala ka da konkon ala y'a ka da yɛlɛ ne mako tɛ faama si ka da la i b'a dɔn a bɛ fɔ wa ma ko fa fa

o tuma silamɛw ka dugawu ka ɲi bakɔrɔba don farikolo ta cogoya la mɔgɔw ka dugawu k'a ye an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ an ka karamɔgɔ ala ka lafiya d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'an ɲɛ mɛɛn a la ala k'a mɛɛn an kɔrɔ an ka jɔkɔrɔmɛkɛ n'o ye umaru ye sɛku umaru gima yara alhamdulila layidu dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ a kun tɛ taa bɔra a sira fɛ o tuma n'a kɛra cogo min ala k'a ɲɛ ka taa wa